Ndikufuna ndidzudzule kumangidwa kwa Sylvester Namiwa amene ndi m'modzi omenyera ufulu wa anthu m'dziko muno odziwika bwino. Sylvester Namiwa wamangidwa atalankhula zinthu zoloza nduna zina za DPP kuti zikupezeka ndi katundu odabwitsa ndipo iye adafunsa funso kuti kodi ndalama mukuzitenga kuti? Kuudza nduna kuti zibwere poyera zifotokozere ku mtundu wa Amalawi kuti kodi ndalama akuzitenga kuti ndipo tinaona ndunazo zikuchita respond kuuza Sylvester Namiwa mkulu wa CDEDI kunena kuti 48 hours akhale kuti wachita withdraw statement ndipo apepese. Itatha 48 hours a Namiwa sanabwere pagulu ndikupepesa ndipo zotsatira zake taona apolisi akuitana a Sylvester Namiwa, ndipo tamvesedwa kunena kuti amangidwa. Izi zikuchita kutiuziratu kunena kuti kumangidwa kwa a Sylvester Namiwa ndi chifukwa choti amakakamiza nduna kuti zifotokoze kumene zikutenga ndalama zawo makamaka zimene ena akumanga nazo manyumba odabwisa m'dziko muno, akugula maloji a mtengo wapamwamba mu nthawi yake yochepa yomweyi m'mene atengera boma. Iyi sinali nkhani yovuta, sinali nkhani yoti paka nduna zikapse mtima, kapena zikayambe kuganiza upo, kupangira namiwa, kunali kungobwera Ku mtundu wa anthu ngati iwo akudziwa kuti sanalakwe ndikuyankhapo kuti okay tathokoza a Sylvester Namiwa chifukwa cha funso lanu. Linali funsotu, ndi kuyankha kunena kuti ine ndimapanga izi, ndalama ndikuzipeza motere, kodi panali chovuta? Koma. Chongosiya osabwera poyera ndikufotokozera, mmalo mwake ndikuyamba maupo ofuna kuthana ndi munthu, zikuziwikiratu kunena kuti ndithu china chake ndunazo akuziwapo kanthu koma pofuna kuziteteza, pofuna kuzitchinjiriza, pofuna kuzibisa, pofuna kuti asaonekere kunena kuti Akuba ndalama zathu za misonkho ndiye malo mwake akufuna kugwiritsa ntchito mphamvu kuchita silence anthu amene akuchita seek transparency and accountability. Izi ndi zinthu zomvetsa chisoni mu dziko la democracy. Boma likayamba kumanga anthu pa zifukwa osadziwika bwino umakhala ulendo, kumakhala kutsanzika. Kumakhala kuzitsitsira marks. amene ali pa ground ndipo pang'ono ndi pang'ono anthu amataya chikhulupiliro komanso chiyembekezo m'bomalo. Tili mu ulamuliro wa democracy umene kuli freedom of speech, umene kuli freedom of opinion, munthu amayenera afunse mafunso mwa ufulu ndipo there is no any section in our constitution imene imaletsa kapena a Kuudza mtundu wa Amalawi kunena kuti kufunsa funso ndi tchimo palibepo. Tikho tikhoza kuwerenga kuchokera page 1 mpaka page yomaliza mu constitution yathu sitipeza pena paliponse pamene Bukhu lathu la malamulo likukamba kunena kuti munthu ukafunsa funso walakwa ukuyenera utengeredwe ku khothi kapena umangidwe. A Namiwa anafunsa funso kwa nduna ndalama mukuzitenga kuti nthawi yomweyi? Tabwerani mufotokozere ku mtundu wa Amalawi Kodi ma salary anu amene mmalandira akufanana ndi zimene mukuoneka nazozi pano? Chifukwa cha zimenezozo? Basitu Namiwa wachimwa tchimo limenelo mpaka apepese walephera kupepesa ammangisa. Hmm. Zinthu zoopsa kwambiri. Ine ndinanena kunena kuti Olemekezeka a Chimwemwe Chipungu amene ndi nduna ya malo Alowedwa mzimu wa Chimwendo Banda umene unaonong, unaonongesa chipani cha Malawi Congress Party komaso umene unapangisa kuti chipani cha Malawi Congress Party chichokeretu m'boma anthu ataya nacho chikhulupiliro. Dziko linaonongeka chifukwa cha Chimwendo Banda, ulamuliro wa mcp unasokonekera chifukwa cha Chimwendo Banda, mzimu umene ujawu wa Chimwendo Banda unasokoneza mcp unasokoneza dziko lero walowa mwa olemekezeka a Chimwemwe Chipungu. A Chimwemwe Chipungu ndi Chimwendo Banda wa ulendo uno. Ndipo chifukwa cha Chimwemwe Chipungu, tiyembekezere a Malawi kudusa mu zowawa zambiri ngati dziko ndipo tiyembekezere chipani cha dpp kudusa mu zowawa. Ndiye tikufuna tikuuzeni inu a dpp kunena kuti ngati simusamala, 2030 inuyotu muzasowa fitting candidate, ngati simusamala panopa, ngati simukhala bwino ndi anthu, muzasowa backup chifukwa kukhala bwino ndi anthu kumapangisa kuti. mukhale ndi back up koma ngati anthu muzi a treater motere chonchi mudziwe kunena kuti muluzisa mulalo umene muli nawo pa ground tifuna tikuwuzeni osakunyengelerani His Excellency Prof Arthur Peter Mutharika adanena kunena kuti ino iyi ndi last term yake ndipo sazapikisana nawo sazapezekaso ku convention coming 2030 izi zikuthandauza kunena kuti mukuyenera ndithu inuyo muchite work hard kuti muzapeze fitting candidate So dpp panopa ngati ilipo, ilipo chifukwa cha Prof Peter Mutharika. Minus Prof Arthur Peter Mutharika dpp yathera pomwepo. Ndiye khalani bwino ndi anthu, samalani anthu. Lero mwayamba kupanga nkhanza anthu amene anakupulumusani. Anthu amene amayesesa inuyo kumakuwululirani zinsisi zimene zikuchitika ndi mcp, maupo amene akukupangirani nkumakutetezani inu kumadutsa moyera. Lero anthu aja asanduka oipa chifukwa choti akukulozani inuyo ee? Kodi ngati amakutetezani inuyo mu nthawi ya mcp kuti muwine boma zimathandauza kunena kuti basi akusegulirani khomo lonena kunena kuti nthawi yanu nanu zikakugwerani mukapanga nyasi simuzazuzulidwa? Zimathandauza choncho? Kukudzudzulani apa kapena kukufunsani mafunso ndikulakwisa? Sikulakwisa kumeneko ayi. A dpp mukhale ndi ulemu, mukhale ndi khalidwe. Tikutchulatu a dpp chifukwa chonena kunena kuti munthu amene mukumusekelerayo ali ku dpp Chimwemwe Chipungu so iye ngati azipanga nyasi sitimaona Chimwemwe Chipungu koma tiziona dpp chifukwa tikukuuzani kuti munchoseko munthu ameneyi koma simukufuna kumuchosayi mukumusungabe paka panopa Chimwemwe Chipunguyo ndiye chipani chionongeka Izi mwayamba zomangisa mangisa anthuzi, ma activist, omenyera ma ufulu, ziwani kunena kuti ma international bodies akuyang'ana kwambiri. Pamene ma international bodies akuyang'ana kwambiri zimachepesa marks a ulamuliro wa chipani chimene chikulamulira nthawi imeneyo. So musamale kwambiri, musaphe freedom of speech nzikomo, musaopseza anthu. Musamapange zinthu kuti anthu tikhale silent zikomo, tizilephera kulankhula, tiziti kuti tikalankhula izatimanga. No no no no no. Tinalankhula mu nthawi ya mcp, Namiwayo anathamanga mu nthawi ya mcp, anakumana ndi zokhoma, kukupulumusani inu a dpp. Muli pameneponso chifukwanso cha Namiwayo. Anakupulumusani mu zinthu zambiri Namiwayo, Sylvester Namiwa, amene lero mwafuna kuti mumpange nkhanza. Ndiye leroli, chifukwa chonena kunena kuti nanu mwamba moyo wina wake wodabwitsa, munthu wankufunsani mafunso kuti muyankhe, malo moyankha basi mukummangisa, zamtundu wanji zimenezozo? Ndiye tikuuzani inu a dpp kunena kuti moyo umene mwauyamba apawu, pang'ono ndi pang'ono mukamafika 2028 mukhala mwatha value, mukhala mwasuluka, mukhala mwathapo, musamale mmene mukupangira zinthu. Musayambe kumanga anthu ziko muno nkumawaopseza ayi. Mukafunsidwa mafunso ziyankhani. Ngati mukuziwa kuti ndinu a kilini muzibwera poyera ndikuzifotokozera ku mtundu wanthu. Eh? Muzifotokozera kuti yayi akutinamizira eh ifeyo timapanga zotere, ndalama zathu zikuchokera umu, zimene zikufotokozedwazo sizikugwirizana, anthu adzidziwa osati kutengapo action yochita punish munthu. Mukuzipangira mukuzitsitsira marks. Anzanu a mcp anayesetsa kugwiritsa ntchito ma strategy omwewa. Zotsatira zake zili kuti? Ali kunja. Ndi awo ali kunja. Inunso pang'ono ndi pang'ono mukupita. Mukupita. Munayenera muzimvere chisoni kuchipaniko chifukwa Prof. Arthur Peter Mutharika sadzakhalako 2030. Ndiye mukuziwa kale kuti chipanicho chili pamenepo chifukwa cha apm, minus apm mwathapo. Ndiye malo moti muyambe kukhala bwino ndi anthu, anthu muzaonetsera chikondi mwamba kuwapanga nkhanza. Anthu amene azayesetse kukutetezani inu, mwina kukuthandizirani kukusankhirani candidate woyenerera, inu mukokanakokana majekete, lero panopa mwamba kuwapangira nkhanza. Muzathawira kuti? Ine Blessings Chaima Rosario.
kumbukirani kupanga subscribe pa bakili muluzi news tv kuti muzilandira nkhani zosiyanasiyana zomwe tizikukonzerani pano zikomo tionanenso mu video yotsatirayo